afa m bụ chief ejimofo akwa obi igwe ọda mmiri eje ogwu ana m ekene ọra na eze na-ekene nwoke na-ekene nwaanyị wee were ma afụfụ aka wee na-agwa onye ọbụla na 25 26 nọvemba bụ mmemme awamụ ji ogwu mbọsị eji echeta ogwu mbọsị eji eli olili ya mbọsị a na-eti otito mbọsị ụwa niile obodo niile dị gburugburu ji abịa soro nwa anwụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ ma nwoke ma nwaanyị akwata ibe egbu anụ na-eti egwu na-enye otito na mụ na-eme ka m gwa nwoke na nwaanyị ebe ọ bụla i si abịa ma ndị ya abịara ma ndị ya na-abịara ọnụ na ọ ya-adịlị va mma mbọsị ahụ onye ọbụla kwee n'ogwu sonyere n'ogwugwu na ọ ya-adịlị ya mma ma ndị nọ obodo oyibo ma ndị nọ naijiria ma nwoke ma nwaanyị ma okenye ma ụmụazị na mbọsị ahụ na anyị na-eme unu invite ka unu bịaba 25 26 Ikem Nando back of St. Michael Anglican Church Amagu ebe a ka be m dị so na mụ na-asị Chukwu ka o gozie nwoke gozie nwaanyị tụmadụ ndị na-enyere m aka na mmemme ahụ tụmadụ ụmụ ara ọda mmiri eje ogwu nọ n'ụnọ ma ọ nọ n'ezi ekwu na ọ ya-adịlị ba mma na mụ na-eme onye ọbụla invite na-eme friends and well wishers invite na-emekwa ụmụazị nando ọ nọ n'ụnọ ma ọ nọ n'ezi invite na-eme ụmụ ara igbo ọ nọ n'ụnọ ma ọ nọ n'ezi invite na-eme anambra na oyi invite ka ba bịa soro mụnwa nwere dịka esi eme mmemme ya 25 bụ n'abalị 26 bụ mbọsị a ji awali ya ji ahụ ana m ekene mmadụ dịka isi ọda mmiri eje ogwu chief frank chidokwu udoji okosi one of anam na-ekene mmadụ dịka Chibuike Oyeọka Pataya na Dubai nwa Oyeọka na-ekene ezinụlọ ndị bụ Oyeọka niile na-ekene mmadụ dịka Ọfọka Chukwueze nkenke enyi na Nando na-ekenekwa nwanne m nwoke bụ Igbo Iyiazị dịka onye kwadoro m na mmemme a bụ onye kpụdoro m na ọlụ a na-alụ na-ekene ezinụlọ ya niile na-ekenekwa ndị be akwa obu ndị be ike gbuo m ugume niile na-asị ba ka ba gbakọọ aka ọnụ na gidigidi bụ eze eze si ayọ ọbụla ọsa na-ekenekwa tụmazi ndị ọzọ ive dịka eh, kampala onojaṅa oboli ade tukel na-ekene mmadụ ka ichie eh, sekretarị m bụ ichie eh, chinyelugo na nando ikem ivite kingdom na-ekene mmadụ dịka ndị ụmụ nwaanyị ndị sonyela anyị n'ọrụ a bụ ndị so anyị alụ ọrụ wee na-asị na chukwu ya gozie ụmụazị ọda mmiri eje ogwu ọ nọ n'ụnọ ma ọ nọ n'ezi mmadụ dịka mmadụ dịka authentic money n'india na eh, mmịata obodo eze ndị anam ụmụ ara anam ndị nọ india ndị nọ kenya ndị nọ Madagascar ana m ekene na-ekenekwa ndị ikwu nne m bụ ndị ụmụ eze ọra na mụ na-ekenye m ekene dịka a si wee nye m ogwugwu a ọ na-alụlụ m ọlụ kalịsịa ana m ekene igwe ọzọ edibebe chief eh, igwe ibi mmadụ emesi m eze edibebe dị 50 na Nando ana m ekenekwu ya na-ekenekwa ndị be nga abụ egbo niile na-ekene ụmụ eze ọra niile na-ekenekwa Ikem niile mmadụ dị ka ndị Ikem ndị so akwado m n'ọlụ a bụ ndị kwenyere n'ọlụ a ana m ekene sị na ọ ya-adịlị ba mma ma ndị m kpọrọ ava ma na-ekenekwa ịda kolokolo obele oke obulu ụzọ 1 na Nando ana m ekene na-ekene isi ike na-ekene mmadụ dịka ọgwụ chukwu gbọ na Nando dịka ndị otu m bụ ndị Chimeleze niile bụ ndị klọb anyị na Nando na-ekene mmadụ dị ka Ayaka Nando niile bụ akwaeze akwaeze ana m ekene ya na-ekenekwa ndị ọzọ niile dị ka ndị na-enyele m aka n'ọlụ sị na Chukwu ya-agozi ba na ovu na ovu na-ekenekwa isi ejeje mba na mosita onye India na-ekene mmadụ erika gbogbo na-ekene gbogbo nnekwu gbogbo nnekwu mmadụ na-ekene Honorable Uche Uche Uche Nwafọ ana m mmadụ erika na-echeta ma ndị m cheta ma ndị m na-echetarọ ana m ekene niile na-ekenekwa ụmụ arọ m mụta ma nwunye m bụ osodiaba ah, na ụmụ arọ ya na-ekenekwa ononeyi Alexandra bụ nwunye m ana m ekene ndị ndị niile bụ ndị na-asọpọtụ m n'ụlọ gwara sị na Chineke na-agọzi onye ọbụla n'ofu na mmemme nke arọ a onye ọbụla abịala mmemme a ma ị na-efolo anyị online ma ị nọ na be gị na-elota mbọchị eji eli olili ogwu na ogwugwu agọziwo gị ugbu ọ bụ ka ọ bụ ya na nne nwaanyị ugwu nzu kpọrọ alụsị ya na ya na-abụ ọnọ gwara asị onye ọbụla onye ife na-esili ike onye na-enwerọ ego onye na-achọ nwa onye ọsọ na-achụ onye a na-emegide emegide ya bịaba that day ka ọ bịa nalụ ngozi ya ngozi anyị na-enye mmadụ bụ ngozi chukwu ọ bụrọ ngozi ekwensu anyị abụrọ darkness ife anyị bụ bụ light so na a na-ayọ Chukwu na chukwu ya na-edu anyị ebe ọ bụla onye ọbụla nọ wee na-eso m wee na-efolo m ma ndị nọ na YouTube ma ndị na-anụ maka m ọ dịgoro unu mma 2023 anyị agba arọ unu wee baa 2024 onye ọbụla anyị na-enwe anwụrị onye na-enwerọ ego ekwu na o nwee ego ife ọma ya emeli nwoke emeli nwaanyị ana m ekelekwa mmadụ dị ka